daalụnụ ndị ọma na-ege ntị ekene m chukwu onye nyere anyị ndụ taa nye anyị arụ isi ike a sị na izu ọma anyị banyere na ife ọma ga-emere anyị ise ihe nke ịnọ m ji ebe n'ụbọchị nke taa ọ dịkwa oke mkpa nke m kpọrọ the magical health n'ụbọchị nke taa ụfọdụ n'ime anyị adịghị enye ekene na ndụ anyị dụ ụfọdụ adịghị echeta na ụkwụ anụnwa na o ji aga ije jiri anya moto jiri eme ife niile na o kwesịrị ọ nọkata ọ sị chukwu daalụ maka ụkwụ ma ife m ji were ya eji ife m ji were ya eme kene chukwu n'aka anyị ji eme ife ọbụla kene chukwu na anya anyị ji afụ ụzọ n'ọnụ gị ihe niile dị gị n'arụ na uche gị ahụ ụbụrụ gị ahụ i ji wee na-eche ihe na-eme ihe niile ụfọdụ adịghị enye ekene maka ya

na-azọ ndụ ha chefuo na o nwee ndị ada afụ ụzọ na o nwee ndị ada anụ ife na ọ ya ka o ji wee dị oke mkpa anyị wee na-enye ekene na arụ isi ike anyị nwere o nwere ife m ga-akụziri gị ị ga-eme ọ bụrụ na ị na-eme ụbọchị ọbụla ọ ga-eme arụ a na-esi gị ike ọ bụrụ na ị na-eme ya achọrọ m ka ị malụ na na ọ- na na o nwere ndị mmadụ amalọ n'ụwa a. ọ bụrụ na ị na-enye ekele na arụ isi ike ị na-enwe ọ bụrụ na onye ga-anọ 80 years or 100 years before ọ nwụọ chukwu ga-agbatị arọ gị achọrọ m ka ị malụ mgbe ọbụna ị na-enye ekele na ndụ ị dụ

ị na-echere mmadụ ihe ọ- ihe ọzọ and ụfọdụ achọrọ m ka ị ma na o nwere ọya ụfọdụ na-aya n'ụbọchị nke taa ọya ụfọdụ na- na-aya bụ ọya mmụọ spiritual sickness nke ha nke mmadụ sendịrị ha ndị ajọ mmadụ ndị ọjọọ ndị ọjọọ there was a time in my life a na-esendịrị m ọya and amacha m fa ncha niile mana chi m mmụọ mmụọ niile m na ha so bịakwa a na-esendịrị ha ọya ahụ back ọ ya mere ụfọdụ nọ na na-ebi ndụ mkpụrụ ọgwụ ọ gwara ha nkwụ ha ọgwụ ka ama nnọkọtanwu maka na ihe ndị ị na-afụ chukwu chizitere m n'ebe ha nọ because nwere ike ịfụ mmadụ na mmadụ bịa meetie ị marọ ife onye a bịa na ndụ gị achọ m ka ị ma na onye ọbụla ị meetiri n'ụbọchị nke taa gị na ya gị na ya bido mekọba ihe emene onye ahụ ife ọjọọ maka na o nwere ife chukwu zitere onye ahụ ka ị bịa ka ọ bịa na ndụ gị bịa mee ọ bụrụ na ọ bụrụ ka o nyere gị aka ọ bụrụ na ka ị mụta ihe n'aka ya o nwere ụfọdụ m nyesịrị ọgwụ tata ife na-eme ha dị ha mma nwee ụfọdụ m bịara na ndụ ha fụ ka ndụ ha dụ ọ bụrụ na ihe chukwu zitere m na ndụ ha ka m bịa nyere ha aka ha bịazie takezie advantage of me ọ nya mere na ndị a niile na ha tọmawute ọya ha a. otu m na na-adị m aya ọya mbọsị ọbụna m kpọ sị gị ọ bụ na ị ma onye mbọsị ọbụna m kpọ gwa gị na m na- na- na arụ adụrọ m mana o nwere ife ị gwa m chọọ ka ị chọ ka m mee ọ bụ na mma mara ọ bụ na mmụọ m anabatarọ ya o nwere ike achọ m ofu esi gị na arụ adụrọ m ihe ndị a wee- i nwere ike ịfụ m ebe nna ntị na m na-aṅụ ọgwụ na m na-eji eme nka achọrọ m ka anyị ka anyị mụta inye ekene na ndụ anyị dụ na arụ isi ike anyị na-enwe n'ụbọchị ọbụla mgbe ọbụla ị na-enye arụ isi ike ọ ga-eme ụmụ ọya mmụọ niile a nke ndị mmadụ na-ezite o nwerọ nke ga na-emetụta gị ụfọdụ bụ na ha anarọ enye ekene ọya mmụọ ahụ baa na ndụ ha ị na-aṅụrụ ọgwụ ọ ma na-arụ ọrụ o nwere ndị na-abụ ọgwụ e ji wee nye onye ọzọ arụ dị ya mma e nye gị ọ ma adụ gị mma ụfọdụ bụ ọya mmụọ ihe ndị a niile mana anyị nwa amarọ ya ụfọdụ ndị mmadụ amarọ maka ya ọ nya ka chukwu ji were m ka o wee na-akụziri unu ife unu kwesịrị ị na-amata nke nwere ike inyere gị aka arụ ana-esi gị ike o nwere ndị ga-abụ na o nwere ndị ndị ndị sendichara m ọya nke fụkwa m o che na ọ ka ọ fụ m ka m daa n'ọya ma ọ ka ọ fụ nweghị ga-eme m ọ na-awonder ọ nya mere ụfọdụ ji wee sị na ụfọdụ na-asị na m bụ winch maka na ha emekọtakwa ihe megide megide o nwerọ nke metanwu m maka na o nwerọ onye m na-emejọ akwụwa m aka m ọtọ ife ndị a m na-akụziri unu ana m eme ya ọ nya mere eme enwerọ m time mmadụ enwerọ m time mmadụ onye ọbụna na-eme m ife onwe ya ka ọ na-eme achọrọ m ka ị mụta na-eme ndị a niile m na-akụziri na ọ ga-enyere gị aka ị na-afụ ife ọma na ndụ gị o nwerọ ife ndị ọjọọ ga-eme a ga-emetanwu gị mmadụ ada amacha ife amacha o nwere ife ọ ga-abụ ị na-eme otu o nwekwu ebe i metalọ chukwu ejiri maka na ị na-akwụwa aka gị ọtọ na ị na-eme nyere gị aka ọ bụrụ ife e me ka o gbuo gị egbuo ife ahụ aga-egbunwuzi gị maka na chukwu fụ na ị na-akwụwa aka gị ọtọ na ị na-agba mbọ one i nwere ike achọrọ m ka ị na-eme ife ọbụla m na-akụzi na ọ ga-enyere gị aka o nwere ife m chọrọ ka ị na-eme weta pen na akwụkwọ obere akwụkwọ ị ga-eji wee dere m ife a m ga-agwa gị ọ bụrụ na ọ n'igbo ka ị chọrọ ide ya ide na onyinye ahụ isi ike na-eme m ka m dị ndụ ide ya ị chọọ ebe ị ga-amado ya ị ga na-afụ ya mgbe ọbụla everyday everyday ị na-afụ ya ị gụọ ya i nwekwa mmetụta ahụ na ị nyere ekele na ndụ ị dụ ị ga na-afụ na ndụ gị ga na-agbanwe ọ bụrụ na ọ na English ka ị chọrọ ide ya i delu m the gift of health is keeping me alive ịchọkwa ebe ị ga-arụ tụ otu anyị si kwuo na ịchọ ebe ị ga-edenye ị ga-amado ya ị ga na-afụ ya mgbe ọbụla every day ị pụta ị gụọ ya ọ ga-enyere gị aka ị na-enye ekele ife a niile ị na-afụ ọ na-adụ simple mana ị ma-ama na ọ na ọ dụ ezigbo ike na ndụ mmadụ ọ na-enyere mmadụ aka na ya mara